Cuireadh tús le Craobh Iomána Mhionúir na Mumhan an tseachtain seo caite. Chaill Corcaigh i gcoinne Tiobraid Árann sa chéad bhabhta ach le John Meyler ar an stiúir an éireodh leo teacht chucu féin agus buntáiste baile acu? Nó an éireodh le bainisteoir nua Luimní, Shane Dowling iad a ghríosadh ina gcéad chluiche den séasúr? Mac Dara Mac Donncha, a bhí i mbun tráchtaireachta. Os rud é gur chaill Corcaigh a gcéad chluiche, tá beagainín brú orthu anseo agus ar John Meyler, a mbainisteoir i mbliana. Trí athrú atá déanta aige. Tagann Rian O'Riordan ón gCarraig Dhubh isteach mar lánchúlaí agus John Murphy as Mala sa líne leathchúil. Is é Leo Hennessy an tríú athrú sa líne leath-thosach. Ar ndóigh, Shane Dowling ag tosaí amach mar bhainisteoir ar Luimneach anseo don gcéad uair. Tá imreoirí dhá chlub déag á gcur chun páirce aige,

Ag teacht arís anois is go leor aicsin déanta ag Corcaigh faoi aois le tamall anuas. Seo do Kevin Beecher anois. Ísleann sé na guaillí ag gabháil chun tabhairt faoi agus scór breá faighte aige. Chun taobh agus é. Seo John Murphy istigh don tús don gcéad uair agus í buailte ard agus í buailte thar an trasnán aige. Cúilín ar a chéad iarracht.

Slat amach ar an taobh. Roinnt le bheith oibre ansin ach tá sé sin oibrithe amach ag Corcaigh, bhuel. Bhí dhá shans ag Luimneach ansin, níor ghlacadar iad. Imirt, comhimirt dheas anseo seo é Marc O'Brien anois, uillinn ghéar, tá sé chun tabhairt faoin scór, bhuel, bhfuil sí sách fada? Tá, agus níos tábhachtaí, tá sí sách cruinn. Cúpla scór ag teastáil ó Luimneach anois, nó tá an cluiche seo ag imeacht uathu, sin an chaoi atá sé. Ó, seilbh caillte ansin do Cian Denis O'Connor, tá gualainn faighte aige, tá sí fós aige. An-imirt Cian Denis O'Connor, gualainn eile faighte aige, is ruathar den scoth, an tríú gualainn faighte aige, seilbh fós aige agus cúilín, cúilín iontach aonair ansin ag an imreoir ón líne lánchúil. Sé chúilín idir na foirne anois. Seilbh ag Luimneach ansin, seo é. Patrick Kearney agus í curtha thar an trasnán, beidh níos mó de sin uathu. Corcaigh arís amach sa lár. Treise ansin ag Diarmuid Hurley ó Luimneach tá an seilbh caillte arís acu. Pas deas anseo sa spás. Tá seans ag Leo Hennessy eisean ag tosaí don gcéad uair agus Leo Hennessy thar an trasnán chomh maith. An farasbarr ceithre chúilín anseo anois ag Corcaigh. Ag teacht arís ansin, imirt mhaith ansin ag John Murphy. John Murphy isteach sa gcoirnéal. Iarracht seilbh a fháil ansin. Adam Lee, ag cúnamh uaidh, casann sé isteach go deas, giorann sé greim ar an gcamán agus buaileann sé go deas réidh thar an trasnán. Taobh anois agus De réir a chéile tá sé ag dul i dtreo Chorcaí anseo. Sin é Peter Barrett anois, Peter Barrett fíor ard agus Peter Barrett díreach taobh istigh den gcuaille. Seacht gcúilín le spáráil anois ag an bhfoireann baile. Tá scór ag teastáil ó Luimneach mar ar ndóigh d'fhéadfadh difríocht scórála a bheith tábhachtach anseo. Seo an tseilbh anois. Ag Danny Sheehan, Danny Sheehan as Cumann na bPiarsach, is Danny Sheehan thar an trasnán. Shane Dowling ag faire anseo anois agus ar ndóigh tá fear eicínt thuas san ardán aige ag rá leis céard tá ag tarlú. Tá sé sin ag rá leis go gcaithfidh siad an scór a fháil go beo, más féidir theacht ar ais. Tá an tseilbh acu anseo anois. Tá scór ag teastáil go géar. Bhfuil seilbh ag fir Chorcaí? Iad ag teacht amach. Thar fóir, b'fhéidir, na pasanna gearra agus ní raibh aon ghá leis ansin, faighte ag Dermot Hurley anois agus Dermot Hurley thar an trasnán. Beagán robála déanta ag Luimneach ansin. Luimneach ag teacht arís is an ceann buaite anseo ag Jack Cosgrove, comhchaptaen na foirne, isteach. Ceann fada ansin anois bhfuil imreoirí taobh thiar agus imreoir tugtha chun talún. Bhfuil an fheadóg séidte? Tá an fheadóg séidte agus poc éirice a bheas ann. Poc éirice a bheas ann do Luimneach anseo agus deis. Jack Cosgrove anois. Cad a dhéanfas sé? Báite aige, íseal agus crua. Ní raibh aon seans ansin ag Josh Goulding. Agus go tobann níl ach dhá chúilín idir na foirne. Luimneach ag teacht arís ach an t-am sin gearrtha amach ansin ag Conor Noonan. Conor Noonan isteach sa spás, pas álainn isteach anois go dtí Michael Brosnan. Michael Brosnan isteach. Pas deas anseo do Adam Lee. Ah go deas ag Adam Lee! An-ghluaiseacht ansin ag Corcaigh, pas álainn isteach agus bhí 's aige dá mbéarfadh sé ar an sliotar ní bheadh aige. An fheadóg dheireanach séidte mar sin agus bua sé chúilín ag Corcaigh.